balimaw an bɛ aw fola aw ni ce aw ka lamɛnni na nin wagati in na an ka foli bɛ aw ye ka kɛɲɛ ni krista yɛrɛ ka kanuya tɔgɔ ye balimaw bi wulada na an bɛna kalan min ye o kalankun ye sonyɛni ye kanbele ni sonyɛni an y'a ye an bɛ tuma min na sisan sonyɛni cayala an ka jamanaw ni an ka duniya yɛrɛ la tiɲɛ don ko kanbelew dɔrɔn lo tɛ sonyɛni kɛ nka an bɛ fɛ k'an ka kuma ɲɛsin kanbelew ma bibulu bɛ mun fɔ sonyɛni ko la ni aw y'a jati minɛ a b'a sɔrɔ yohana ka sura tan na a vɛrise tan na yesu b'a fɔ ko son bɛ na ka benkan kɛ son bɛ na ka fagali kɛ son bɛ na ka mɔgɔ ka walifɛn bɔsi a la nka yesu kun bɛ o fɔla jɔn lo ma yesu kun bɛ o fɔla ka ɲɛsin sutana ma o b'a yira ko di ko sonyɛni ma bɔ ala la nka sonyɛni ye sutana ka baara ye o b'a yira k'a fɔ ni kanbele walima sungulu k'i yɛrɛ don sonyɛni na e kɛla sutana ka siyaden dɔ ye k'a sɔrɔ ala ka an dan ka bɔ a yɛrɛ la ala ka an dan ka kɛ a yɛrɛ ka siyamɔgɔ ye ka an kɛ a ka siyadenw ye o le kosɔn daminɛ kitabu la ala b'a fɔ ko ale ye an dan ale yɛrɛ ja la nka mɔgɔ o mɔgɔ k'i to i ka kanbeleya la ni k'i ɲasin sonyɛni ma k'i bolo n'i sen don sonyɛni na k'i dusukun don sonyɛni na balimacɛ balimamuso an ka kanbelew o tuma na e kɛla sutani ka siyamɔgɔ ye walima sutani ka siyaden yesu bɛ kuma sonyɛni ko la tuguni luka ka sura tan na a vɛrise bi saba la a b'a yira an na ko sonyɛni ye min ye sonyɛni ye mun ye o ye benkan ye a ko cɛ dɔ bɔla zeruzalɛm a kun bɛ taala zeriko nka k'a taatɔ to zeriko sira la ko sonw benn'a kan o y'a ka bololafɛnw bɔsi a la o ye cɛ bugɔ fo k'a mandimi o k'a lani to saya ni ɲɛnamaya cɛ balimaw kanbelew ani sunguru sonyɛni tɛ fɛn ɲuman ye sonyɛni bɛ adamaden dusu gɛlɛya k'a cɛ faran ka bɔ ala la sonyɛni a sugu ka ciya bi an ka kanbelew bɛ sonyɛni sugu caman lo kɛ an bɛna an nɛnkun lase o ma dɔw b'a fɔ ko broutage o ye tubabukan ye nka n'an y'a yɛlɛma julakan na i b'a ye ko a kɔrɔ lo ko misi ani saga bɛganw bɛ bin ɲimi cogoya min na olu bɛ sonyɛni kɛ o cogoya lo la o b'o da su mɔgɔ ka warifɛn na min tɛ o ta ye balimaw sonyɛni dɔw mɔdɛli dɔw bɔla n'o b'a fɔ ko microbe o bɛ sɔrɔ jamana dɔw la i bɛ kanbelew ye sanji tan tan ni looru mugan fo ka se bi saba ni looru ma o bɛ besew ta o bɛ muruw ta o bɛ ben o baɲɔgɔnw kan o bɛ ben o fakɛ simaɲɔgɔnw kan o bɛ ben mɔgɔkɔrɔba kan o bɛ ben denmisɛnnin kan o bɛ mɔgɔ ka warifɛnw bɔsi o la ni bese ni muru ye balimaw o ye sonyɛni wɛrɛ ye sonyɛni wɛrɛ bɛ yen tuguni i b'a ye o bɛ mɔrifaw ta ka benkan kɛ bankiw la o sonyɛniw bɛɛ o bɛ adamaden bɔ ala sira kan nka yesu ko aw ye tubi kamelenw a ye tubi ala ka duba aw ye yesu krista tɔgɔ la amina